okay situation report akwa ọkụkọ tiwara akị onye eze jizọs ya na eke hit unu mana ha jere court today so many people a na-eme video na-epost ndị na-ekwu ihe ha na-ekwu na mana o nwere two people m chọrọ ka m gwagodo okwu number one wụ this guy a na-agba okongwu dibia eh, ọsọ delisi ya na igwe credo nwa mbem these two people ka m chọrọ ka m gwa okwu geenụ ntị unu amanizi na ihe unu na-amanye ọwụ ihe ọma ka unu na-emela akwa ihe unu ji eme ya because na ọ maybe mgbe akwa na unu ritụrụ ego ka unu bata na good book ya ọwụ ihe ọma ka unu na-emela akwa now listen anambra state gọọmenti enweghọ mgbe ha ji hate akwa onwe onye hate-iri akwa onwe onye hate-iri these people gọọmenti allow gọọmenti to do their job ọ their job ka ọwụ onye akwa nọ na onwe ọzọ onye ya-abanwuru ya mba si esi na na-eri ego gị ma wee si na na-ebi ndụ gị only gọọmenti nwere right sọ na naijiria ka ọ na-awụ eme mmadụ arrest because na ịma onye ọma because na ọ wụ ọgaranya ndị ọzọ ekwube why eji mee ekwesịghị ịhapụ ya jee obodo oyibo my brother ị commit crime pụta taa afụfụ njọ gị imekata imekata ha aga against the law you suffer onye ọ sọrọ gị wụrụ onwe onye ma gị no matter your level onwe onye dị above the law that is why eji nwee law nwee gọọmenti nọ there to protect you ka m gwa unu listen and listen carefully ọ bụrụ na these people enyochara ha onwe ihe ha mee gọọmenti agaghị ịhapụ ha since and na eji ha awụhọ na ọ ka egbuo ha egbuo eji ha awụhọ na ọ na e hate-iri ha na ọ ka no onye ọwụna ma akwa ma na akwa wụ a good guy he's a good eh, great philanthropist ọ kpatara ego o nwere obi eji enyere ụmụazị aka o nwere obi eji enyere ndị mmadụ aka ọ na-eri ego ebe ọ batara a na-ama na ọ nọ ọ contribute to so many lives of so many people mana o nwere lifestyle ọ na-ebi gọọmenti chọrọ ị-correct o nwere lifestyle o nwere ihe these people na-eme impose to Anambra state youth gọọmenti nechara anya sị mba we need to curtail this at least ka ụmụazị maragodi na a na-ata afụfụ were akpata ego ka youth of these days mara na yes you suffer na nwata pụta ọ gaa gụọ akwụkwọ ma ọ nwata pụta ọ gaa mụọ ọrụ ma ọ nwata pụta ọ chọọ ihe ọ na-arụ zụọ ahịa gbaa boy ọ ihe eji wee zụọ igbo ihe eji were pụta ọwụ onye pụta jee believe that at the age of 20 or at the age of 21 na ikwesịghị ịgbaba benz at the age of 20 or ya ikwesịghị ibebe ibe ego ikwesịghị ijewe occasion tụniwe ego enu ikwesịghị iribe ego enu ribe n'ana those notion ka gọọmenti chọrọ ka a curtail-ụọ so gagodi na under that side ejighọ ha because na e hate-iri ha ihe okongwu na-akọ na onye eze jizọs jekwa ejesi ejesi eh, na akwa jeki na now you people should stop making making these people making their issue to be complicated in their hapụnụ the government to do their job e sue-go ha to court then ha bịa ha bịa na court court wee bi kwuo kọwa onwe gị ịkọwacha dị free you go home ọ bụrụ na ị da crime onweghị onye da above the law and ihe ndị agwa ya unu wụ gaanụ zuo ike hapụ gọọmenti ka gọọmenti rụọ ọrụ ha gọọmenti awụkwa friend onye ọbụla my brother ikwukata kwukata kwuta ihe eji wee ba in akwabaka bakwara aka na-enyewe akwabaka bakwara aka na-aṅụ ka nwọta aka na-akwari ha ugwu ahụ dị fresh abata ụnụ aka tụkpuo unu o nwere ike chefuo gị there you will not come out i wee ma na gọọmenti nwe mmadụ you people should calm down ala ọgọ onwe onye ha etiriwe onwe onye na-egbube ejicha bụ na-esi eji onwe onye dị above the law Bobrisky mere nke o mere ma ya ma famous ya niile ma aga nọ ya six months pụta isi jụọ ya oyi erọ ka akọrọ etiri ụmụazị be anyị mụtakwa ihe a na-arụ ụmụazị be anyị mụtakwa ọwụ iwu wee pụta ije buru oke ite ma ọwụ ije bụ na agwa gị na eji agwọrọ gị igbo gwọrọ gị ara agba ka i were kpata ego no you hustle to make money there must be process eji akpata ego that is ihe mere anyị wụ igbo ya adịghọ lazy mana youth be anyị bịaziri na-adị lazy onwezi onye chọrọ ihe ọ na-alụ the notion wụgoro ihe gọọmenti chọrọ ka a control o so agency nweta gị na-enecha gị ya wụ na ịdị guilty you face the law ọ oh god that is ono kwesịrị isi dị ọnwụ nke ọ na-abata na naijiria ọ wụ opposite dan ekwubego na like gọvanọ kpọrọ akwa asị ma ọ kpọrọ these people asị ma ndị na-asị ọkpọhụ ndị eze nwaanyị onwe eze nwaanyị commitiri crime ọ karịghị gọọmenti ịga nwụrụ ya that is one thing about government for you so ka ụnụ ghara iji aka ụnụ kwutere onwe ụnụ ihe ji awụ akpọ ụnụ bịa kọwaa he ndị a niile na-eginger ụnụ na-apower ụnụ because ụnụ nwere Facebook account you can come call gọvanọ gwa ya okwu anyhow ana m achị ụnụ ọchị maka mbọsị aka na-agba ya aha ụnụ ofu aka inye ha akwụkwọ ba you will not see them you will not see them na ụnụ na-ekwu ya wụ ụnụ likiri akwa onwe ụnụ aka ha m like akwa ụnụ aka everybody ụnụ aka ha okwu gọọmenti like akwa correction ka a na-enye for the society to learn na life ọnwụ na ma ọwụ dị ego ọzọ gị bata ịkarị ha gọọmenti ịdị ha above the law họtagodi ya today mụtagodi ya amụta na onwe ebe quick money dị my brother ọ ị hustle chụta ego mee investment nwee mgbọrọgwụ you can spend money that is the rule ego si aga